Madu eh, eh, nana kuma jumɛn eh, ne nana a bɛ waatini bɔ koyi dukɔnɔmɔgɔ baasi tɛ yen sira diyara ee a fisayara hmm. aa nka dɔgɔmani bi ne ye fɛn dɔ ye n ɲɛ la han hmm. e ni ne fila si ni kaso man jan subahanalayi i tɛ sabali walahi an ni kaso man jan Ee i tɛ ko safurula mɔgɔ kuma bɛɛ fɔ dɛ walahi an n'a man jan koyi ne ɲɛ y'a ye dɔrɔn o ne hakili ye fɛn min ye dɔrɔn e datugulen don ne datugulen tɛ kuma sugu dɔ yɔrɔ silamɛ tɛ kuma bɔ a da kɔnɔ dɛ ayiwa o cogo la wuli k'i jɔ n'i jɔlen don i cɛ siri ne ko I bɛ ka mun subahana kuma de fɔ ne nin selifana tile in na dɛ? N ko ne natɔ ɲɛ de ye Musa ye ani Bakari de bɛ ɲɔgɔn fɛ gɛrɛn kelen na. Subahanalayi ee! Dɔgɔmani, walahi ne ye cɛnin ye cogo min na, ne ye Bakari ye cogo min na, nin tɛ maa ɲɛnama kisɛ kelen ye. I bɛ don du jumɛn kɔnɔ k'a tɔgɔ tɛ du min kɔnɔ? A du tɛ yen. Ni dɔ m'a fɔ k'a ye denmisɛnnin dɔ ka fɛn sonya yan, i b'a ye dɔ b'a fɔ k'a falen bɔra nin kan, Maa n'o den ye taamaɲɔgɔn ye wa n'i y'i den n'o kɔni ye ɲɔgɔn fɛ kɔni i kɔni k'i sigi ko bɛɛ sa ɛɛ n bɛna wuli tile fila in na ka fu siri Musa ka ko dan na o ko a bɛ ka taa cogo min na walahi a taga cogo man ɲi ɛ sɛgɛnna lajɛ kɛ walayi kamalennin cɛ sirilen don mun na a tɛ tugu o kɔ den ladamulenba ɛ fɛn min ye ne yɛrɛ dabali ban Nin dugu in kɔnɔ yan sɛgɛnna ni jele bɛ yaala la dɔgɔ ci la ee cɛsiri ye dɛ mɛ batara dennin t'o lajɛ ka tugu o kɔ dɛ fo a bɛ taa tugu dangaden nin kɔ dulɔmin manamanako ani kolonkolon na ɛ aw bɛ se k'aw to na cogo di k'aw ka jamana jɔ jɔn bɛ se k'i jigi da ninnu kan ko nin ye siniɲɛsigi ye Ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'a fɔra denmisɛnninw tɛ dɔ wɛrɛ la dulɔmin suli anw minnu ye denmansaw ye an bɛ se k'an jigi da u kan cogo di n bɛna taa sugu la bi n bɛ jele san walayi n bɛ jele san ka n'a di Musa ma a ka tugu sɛgɛnna nɔfɛ n'a tɛ taa ekɔli la wagati min. Walayi o ka kɛ mais Madu e bɛ ɲinɛ ko dɔ fana kɔ k'a fɔ ko Musa ma kɔrɔbaya ten anw ka garakali ma sa e kɔni b'a dɔn bi den cɛman n'u y'a ye u kunkolo tɛmɛna u mansaw ta la dɔrɔn u ma bilalaɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ n'u mansaw tɛ e bɛ se ka nɔ min bɔ nin ko in na ne tɛ se ka nɔ bɔ nin ko la e kɔni ta i bɛ ne lasigi i bɛ ne lakuma han. Sinankun de bugɔli tɛ ne ma min da musa kan e yɛrɛ tun b'a fɔ tuma bɛɛ ko ne ka jugu musa ma n siranna yɔrɔ min yɔrɔ filɛ nin n b'a fɔ k'a ka taa ni tɔw nɔfɛ foro ni fɛnw na ka ci kɛ e b'a fɔ k'a tɛ taa ni bolo funna a bɛ da bolotigi kɔrɔ dɛ a dɔ filɛ nin bi i ma segin ka segin ka na kuma nɔ yan tuguni Yɔrɔ kɔni ne tɛ se ka fɛn fɔ a la tuguni ɛɛ i bɛ se ka fɛn fɔ i bɛ se ka caman yɛrɛ de fɔ ne taara n ka yaala kɛ ka na ne bɔra k'e to yan ne nana e sɔrɔ yan fo i tɛ du in kɔnɔ yan ko min bɛ dogo e la o tɛ tiɲɛ ye ne bɛ se k'a fɔ jogo jogo bɛ musa la o kɔrɔ b'a jira k'e bɛ dɔɔni kalama a la dɛ n den kana kala don n tolilen na dɛ muso ta ye du ye tiɲɛ don mɛ cɛ jɔyɔrɔ belebele bɛ den ka éducation fana na den ka ladamu n'a ka mɔgɔ e, e, e, masa bonya n'a ka a ka diɲɛnatigɛ dilanni ɲuman o ye fa ta ye mm. ba b'a se kɛ ba b'a se kɛ fa b'a kan k'a jɔyɔrɔ fa dɛ ɔ ne kɔni ne taara nin jelen in san kana d'a ma n'a m'a yɛrɛ kɛ tiɲɛ a bɛ du bila walima n b'aw bɛɛ gɛn i tɛ kɔni i bɛ se ne na ye K'i den taatɔ don mɛ ne taatɔ tɛ dɛ fo piki ni pɛli ne bɛ n ka cɛlasigi de la ne bɛna don min na ne n'a ma na wa a bɛ taa ka ne to yan yan ye ne cɛ ka du de n'i b'i den mara i den mara n'i t'i den mara i den mara sisan cɛw aw b'aw aw denw aw denw diɲɛnatigɛ ɲɛɲini ma ko muso muso ha eh, muso bɛ se ka nin bɛɛ dilan eh, n bɛna ɲɛgɛn na ka na n bɛna ɲɛgɛn na ka na tiɲɛ mana f'u ye dɔrɔn o de b'u tɔɔrɔ han aw cɛw aw bɛ taa tilen eh, eh, eh, dugu kɔnɔ o ka bɛn tiɲɛ ma ne hakili la ni cɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na den kelen kelen n'a ka éducation ye min ye i kan k'a ɲini k'a dɔn denw ye mun kɛ ekɔli la ani denw ye mun kɛ tile journée kɔnɔ mɛ u tɛ sɔn o ma dɛ u b'u ta kɛ dɔrɔn n bɔra n nana ko muso ni den tiɲɛna ko muso e ala an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ wa an bɛɛ bɛ se ka nin dilan an bɛ se ka nin bɛɛ dilan wa k'e ka tobili kɛ ka ji ta ka fini ko ka minɛn ko han ni min man kɛnɛ i n'o i n'o o ka entretien kɛ o bɛɛ la k'i tɛ fɛn na cɛw a ye hinɛ an na ten sa an sɛgɛnna Nin ye bɔtɔla ye sa awɔ aa mami n'i m'a lajɛ ten sa dɔ kɛra dɛ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn tɛ ne bolo han hali e min bɛ a lajɛ k'i i mataka ka na ni dɔɔnin ye foyi tile fila in yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ k'i faamu foyi an bɛ si cogo min an bɛ wuli ten hali malo min bɛ yan a dɔgɔyara han malo tɛ yen foyi tɛ yen n yɛrɛ taara misiri la n natɔla n bɔra sogotigi kan sogo ɲumanba de b'a bolo yen n ko n bɛ hali sogo dɔ san ɛ i m'a mɛn i ka sa a ka k'i bolo dɛ han n natɔ bɔra jɛgɛtigi fɛnɛ fɛ o kelen don foyi tɛ yen n'i m'a lajɛ mami ko a bɛ ɲini ka taa ka ne bolo dan dɛ ba e yɛrɛ t'a kalama ko ne man kɛnɛ ee ne kɔni tun tɛ nin kalama o Nin kɛra la waati de nin kɛra na tile fila in na de mami ayi mami ne kɔni bɛ ka min ye e la a kana bange la dɛ n'a bangena e la aa ne m'a fɔ n k'an tɛ jɛ ka don da kelen fɛ nka a bɛ gɛlɛya dɛ. e ba o fana ye mun fana ye. mami ne ɲɛ bɛ e la cogo min e kelen t'i wolo la fiyewu e ka nin a sɛgɛsɛgɛ dɛ ne kɔni bɛ k'a miiri min ye a kana k'o ye dɛ n'a kɛra o ye fɛn min mami b'i taayɔrɔ fɔ walahi n tɛ n kali ala la ka n tɔɔrɔ. i tulo b'a la wa ayiwa ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ye bana in ka kɛ bana hɛrɛma ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya nka ne ɲɛ bɛ e ka nin bana in na cogo min walahi ko bɛ nin jukɔrɔ ko belebeleba bɛ nin jukɔrɔ ko b'a jukɔrɔ i n'a fɔ cogo di i n'a fɔ cogo di wa mami e lajɔlen don

ka e da o kan ne denw kɔgɔra sa ee i ye muso furu ka denw sɔrɔ fo ka denw kɔ san tan fali gɛn hali n'i ma falikan mɛn i ka kan ka sirafara caman dɔn dɛ ne bɛ kɔni ka muso kɔnɔma dɔn sa n tɛ kɔnɔ ta ye tiɲɛ nka n bɛ kɔnɔ da dɛ ne delila ka kɔnɔ da koyi nka ni nin ni nin bange nin nɔ ne kɔni bɛ n ka du kɔnɔ nka e i b'i den fa ɲini n'o ma kɛ ka fɔ ma tu ne ye ka du bila n'o o dangaden la An b'an sigi an b'o lajɛ. Aa! Ɛ kabi e tɛ ne ka n'o e kabi e ma wolo ne ta ka n ka du balo dɛ. E wololen ni salen a bɛ mun tiɲɛ ne ye? I bɛ ne ka du in bila pewu. Ne ne ka du bila? Ok problème foyi t'a la n y'a mɛn. Ɔnhɔn, i y'a mɛn? Dangaden. I t'a mɔrɔɲɔ mɔrɔɲɔ la wa? I saki kuma dɔn dɛ. Ɛɛ dɔgɔmanin. Naamu. Ne sigilen hakili de jiginna ko dɔ la sisan. Ɔnhɔn. E hakili t'a la don min an denmisɛnninma e ne ka taa kungo la ko ne yɛlɛla si sun sanfɛ ka si yari ee madu ka taa kɛ musokɔrɔba ɲɛkɔrɔ ko ka di bɔ k'i bi ee fo ka ne dɔn ne bolo kɔ yɛrɛ tun na kari sa a don ni e tun tɛ yen cɛ ne tun bɛ kasi da yɛrɛ kan hali sisan ne galaka fankelen ma di

e si bɛ se wa i si ma se balo ɲini ye i si sera sigarɛtimin kɔni ye i si sera zuyɛnmin ye i si sera gulɔmin ye wari hali o don ko m'i talontalontɔ bɔ gitɔrɔn da la ka na n'i ye han baya kojuguya o tɛ kojugu foyi ye ka balo ɲini ka na o de ye juguman ye han e tɛ se k'i yɛrɛ kɛ maa ye mun bɛ mun yɛrɛ mun b'a jira ne la ko ni ne ka kan ka n jigi da e ka ɲɛnamaya la hali ni ne tɛ yen ne bɛ yen o ne tɛ yen ko ne ka kan ka n jigi da e kan ne ɲɛ t'o foyi de la e la fɔlɔ. ba walayi sigarɛti min na i bɛ se k'i jigi da ne kan. ko ni muso ɲana walayi bilayi k'a den bɛ barika haramu aa o la aw aw ba ka ɲa kɛra fu ye. ne ba ka ɲi dɛ ba. i ba ka ɲi. ne ba ka ɲi dɛ. awɔ i ba ka ɲi nka e yɛrɛ de man ɲi. i ba ka sita danna i denw- i- i- i dɔgɔmuso ma dɛ i ba ka sita wolo dan o ma pewu ka taa kɛ e ɲaci foyi t'i la ba ye kun ne ma ji ta ko ne yɛrɛ ji ta ka d'a ma kuma ma ne bila ko ne ka bɔ ne faga dalen ma Non, a ba i ba ten. o tɛ yan Bali kunna e m'a fɔ ne ka ji soli ka d'e ma ka ji soli ka di ne ma o tɛ diyagoya ye ɔ ma kɛ e bɛ to du kɔnɔ ta ka fili ka dama na wa i bɛ to du kɔnɔ ten wa ɛ ka ji ta ka di ne ma ne ka min o n'o kɛra e ka baara bɛɛ lajɛlen ye diɲɛnatigɛ la i cɛ siri dɛ walahi don dɔ la a na fɛn b'u ye min tɛ dɛgɛ ye he i ɲɛ b'a la aw ka dusukasi tɛ ne fa dɛ ne de tun b'a fɔ n k'aw ba bilalen b'a la walahi a ba jo b'a la aw ka dusukasi tɛ ne fa dɛ i tulo b'a la wa i jɔni bɔra yan eh, i jɔni bɔra yan ale ye min fɔ an ye ɲɔgɔn mɛn ɔ e fɛnɛ i ka balo i bɛ taa ɲini bɔlɔn kɔnɔ i bɛ gulɔ sɔngɔ ɲini cogo min i bɛ taa balo sɔngɔ ɲini ten n'i minɛna k'i don kaso la n da t'a kuma na ahan balo tɛ yen n b'a f'i ye malo bɔra yen dɛ a tɔ ni ko ŋɔna bi pewu ba i bɛ malo san kɛ n bɛ malo san dɛ ne ka kan ka malo san walahi ne ka kan ka malo san sabu ne ma fɛn wolo ne ma foyi wolo fu ne bɛ na bamakɔ waati min na yan a y'a sɔrɔ ne si tɛ tan bɔ nka ala barika la ne ma dɛsɛ masaw doni kɔrɔ e bɛ ne bolo yan ɲɛci jumɛn b'i la i donna kalan la i ma se k'a ɲa i donna mɛcɛ la i ma se k'a ɲa i ye fɛn ne y'i don fɛn bɛɛ lajɛlen la yan i ma se k'a si ɲa i tɛ u nɔfɛ palonpalonpalo la wa n bɛ min f'i ye n bɛ min f'i ye sabari dɛ kɔnɔ minnu ye kelen ye olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i yɛrɛ sen don yan den ninnu sen nɔ i wolola yan tiɲɛ ye nka i tɛ yan den ye dɛ so jogo ta koyi T'a fɛ walahi t'a fɛ ɲamɔgɔden a galama ɲa kelen bɛ to ye don dɔ la malo banna malo tɛ n bolo bi malo tɛ n bolo sini i b'a sɔrɔ yɔrɔ min a dun yen ne yɛrɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min n b'a dun yen a banna a banna pewu ɲinini kɛ i yɛrɛ ye sa i kɛra cɛ ye i sera dɔ kɛ ye ɔnhɔn o don Ba n y'a mɛn n bɛ taa malo dɔ suɲɛ bitigi fɛ yen. Ɔ taa n'i kɔni nana n'a ye ne b'a dun n'i y'a suɲɛ ni bitigitigi y'i minɛ i fa tɛ n ye n den t'i ye a ma ban wa wuli ka taa. N'i taara a fɔ bitigitigi ye ko ne de y'i ci k'i ka taa ka malo suɲɛ walahi n tɛ n tɔɔrɔ ka n kali n mana min jira e la a bɛ janya n'i ba kundama ye.

n tɛ kuma fɛ dɛ ma ne kɔni yala ne ba o kɔni tɛna ne tiɲɛ o tɛ ne tiɲɛ e bɛ se k'i sen maa senna mun na de e yɛrɛ tɛ sɛgɛn ne na mais n tɛ jigi i la o n bɛ jigi i fa de la parce que a bɛ siran i ɲɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna n tɛ jigi i la i fa de nɔ don musa ne b'i ɲininka o baara jumɛn de ka di e ye ba ne bɛ fɛ ka kalan de kɛ ni n tilara kalan na ka kɛ fonctionnaire ba ye ou bien docteur Mɔgɔden e bɛ se k'o kɛ ka to u nɔfɛ yaala la wa o ka ɲi nka i t'o sira kan dɛ i t'o sira kisɛ kelen kan a tɛ basi ala k'o don fana jira an na nka yanni o cɛ i cɛ siri bawo mɔgɔ tɛ e ka kalan ban waati don maa tɛ a dɔn i bɛna kɛ docteur ye san hmm? maa tɛ e kɛtɔ dɔn fɛn ye Hmm? Musa. Aa. Nin ye jumɛn ye? Jele. Bi n taara nin san sugu la. I y'a dɔn i bɛ segin na dɔn. Awɔ. Jaralakaw ka cɛnin. A bɛ mun baara la? Lɔgɔci. A tɛ dɔgɔci la. N taara jele san i yɛrɛ ye. I k'i jilaja dɔgɔci la n'i tɛ taa ekɔli la don minnu na. maa e tɛ nin jele belebeleba den na fɛn min ka girin ne yɛrɛ ma he tɛmɛ ne na sɛgɛnɛ tɛ je- eh, eh, taa lɔgɔ ci kɛ taa ekɔli la a tɛ k'a masaw dɛmɛ n'a ye a ɲini fa k'a ɲɛnabɔ tulo b'a la bi ta kɔ bi ta ɲɛ n t'i fɛ ka ni i ni nin batara den ye tugun dɔrɔgu tala nɔfɛ yaala tulo b'a la ni n y'aw ye e bɛ du bila wala i ba bɛ du bila an ko kelen ni bɔ ka- o la dɛ an ko kelen ni bɔ a la pewu Eh. n y'a f'i ka n ka du bila ne tɛ du bila ne n y'a b'i f'i ye ne ma n den ka kan ka n den mara i da bɔ a la i da bɔ a la n ka n den mara i tulo b'a la musa i tulo bɛ n na wa i bataraden dani cɔnpɔrɔncɔ i tɛ k'i sigi k'i dani muso ma ka jele yɛrɛ ta ka yaala n'o ye ne bɛ maloya n'o ye kuma tɛ kuma taa lɔgɔ ci e fa dun y'a kɛ bamakɔ yan anw bɛ na yan waati min e fa tun bɛ lɔgɔ ci n ko ye e balola o lɔgɔ ci wari la ma o wagati ni sisan tɛ kelen ye sa ko mun ayi u tɛ kelen ye kana n sɔsɔ dɛ u tɛ kelen ye fugaridenya ma wara dugu kɔnɔ wa ni fugaridenya fanga bonyana wagati min ɛ u bɛ jɔgo nin wagati ni nin wagati in tɛ kelen kɛ o kɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kɛra diɲɛ kelen de kɔnɔ hali bi o diɲɛ kelen de bɛ yen e ɲɛ bɛ dɔgɔcila la a b'a fa ta k'a ba ta k'u balo bonya kɔnɔ k'u balo sutura kɔnɔ walayi u tɛ malo fo ka t'u sa a dun kɛra faama yɛrɛ awa kɛra ye k'an bila tan mi bila n kun man kɛnɛ de tiɲɛ de la ala ka lafiya di amina yarabi hmm. hmm. dina ne kamanagan tɛ fila ye kelen dara ne ma min kan dɛ o dun ye mun kamanagan ye e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ baara la ne tɛ fɛn sɔrɔ ni cɛw bolola wari tɛ n'i dun ye wari ko kuma fɔ cɛ min ɲɛna n'u m'a fɔ k'u bɛ da n'i ye u b'a fɔ k'a ka bɔ ne dun b'a fɛ n ka bɔ o ko nin na e b'o ko nin na sa ne bɔra ko nin na mɛnna e bɛ ne ye cɛ nɔfɛ bilen wa e b'a mɛn ko cɛ bɛ ne tɔgɔ la kuma fɔ ne kɔfɛ k'a ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan n y'a bɔ tan adamaden mɔgɔw k'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe k'a dɔn i la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ cɛsiri dusukolo de b'o kɛ i bɛ wuli i bɛ metier de kalan ka s'a la ka warimisɛnninw ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka koba dɔ kɛ n tɛ bitigi la ne ye metier de kalan ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka bitigi dayɛlɛ k'a tɔgɔ da n yɛrɛ kan dinakiri nka ne ye mele ta to yen mɔgɔninfin i bɛ ala ye k'a sɔrɔ i m'i ja n'a fɔra e n'i kɔrɔkɛ de b'i fa bolo aw bɛ nin waleya in na bɛɛ da bɛnnen don a kan ka aw fariya ka ko ye du balo e mami kuran e mami fosi tɛ se ka k'aw ka du kɔnɔ ni e mami tɛ e fa b'a dɔn i tɛ baara la i tɛ feere la wa cɛ t'i bolo n'e ma na ni wari ye e n'i fa bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mami a sera e yɛrɛ k'i fa ladi e ye muso ɲɛnamanba de ye n'e y'i sigi yɔrɔ kelen i bɛ cɛ ɲɛnamanba de sɔrɔ jɛya cɛɲa bonya fɛn bɛɛ de bɛ e la quoi a ma s'a la i ka cɛw ɲini cɛw bɛ e ɲini ka valeur k'i la ka wari d'i ma i ka feere dɔ k'i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ maloya la to i ka n'i sigi ne kɛrɛfɛ n bɛ bitigi feerecogo ɲɛ jir'i la ne dɔgɔnin nin ye wa an tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ teriya la dina n y'i ka kuma mɛn a diyara n ye n'i y'a dan ne ma ne ye nin kumakan nɔgɔlen ni minnu f'i ye a ka di n ye i k'a ye i k'a ladege kana ne lajɛ ne yecogo ma dɛ ne ye kuma min bɔ n da o waleya hmm? an ka taa fiɲɛ dɔ minɛ da la

Hali n'a fɔra i ye fugari ye n ka ɲi ka kuma sara i la mami aw fila sigilen filɛ nin ye ne ye dɔ kɛ sa dɛ kabi aw b'aw ba kɔnɔbara la fo ka se nin hakɛ ma n bɛ k'aw balo ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n sɛgɛnna foyi tɛ n bolo bilen n bolo banna n kun bɛ hali n mataka mataka ka baaranin min kɛ n dɛsɛra a bɛɛ la sisan n tɛ se ka foyi kɛ bilen n'a ma ɲɛ ko aw tɛ se ka fɛn gɛn ka don ne kan fo sanga ni waati ne de b'a gɛn ka don aw kan a kana to n ka kɔrɔ ka kɛ falikɛba ka kɔrɔ ye doni girin o doni girinma na ko a y'a da falikɛba kɔ ko sabu ale de bɛ se doni tacogo la aa n'an b'a lajɛ ne sɛgɛnna dɛ ɛɛ maa min yɛrɛ ka fisa ni e ye o sabu a mana kɛ cogo cogo o bɛ taa du dɔ kɔnɔ jɔn de bɛ e ye nin cogo la ko a bɛ tila k'a den di e ma dɛ ayiwa ɛɛ bakari n bɛ min kɔni f'i ye maa si ta ka maa si tɛ ntori pantɔ ye k'a ka tuluji sigi a kun an bɛ gɛrɛ i yɛrɛ de y'a bɔn fanga min t'a rɔ a tɛna se ka doni ta dɛ e de sera k'i yɛrɛ balo o kuma tɛ ko e bɛna waliden ta k'o balo ne baloni yɛrɛ o to yen o to yen ne yafara o la aw kana ne yɛrɛ balo bilen sa ne bɛ n yɛrɛ balo nka n b'a ɲini aw fɛ aw yɛrɛ fana aw k'aw yɛrɛ balo Aw ba bin ni bi cɛ ne ne ma hɛrɛ foyi ye ɲɛ na aw b'a fɔ ko du kɔnɔ muso jɔyɔrɔ ka bon aw ba fatulen kɔ de ne y'o dɔn jaa aw tun bɛ ɲumanya fɛn fɛn kɛ majigin fɛn fɛn kɛ ka maa bonya fɛn fɛn kɛ an ɲɛ bɛ siran aw ba de ɲɛ ɲɛ ne ye de ye aw kɛ sanu berenin ye ko den wɛrɛ tɛ an bolo ni aw fila tɛ ala ni aw ba ka ko kama aw ba hinɛ min tun bɛ na a makari min tun bɛ na ani a ye n bonyani min kɛ n tɛ se ka jijugu da a denw ɲɛ na nka ni a kɛra ko aw tɛ se ka ne sara fo aw bɛɛ lajɛlen bɛ to diɲɛ ka bolo kan ayiwa a ye to diɲɛ ka bolo kan n'a ye min sɔrɔ diɲɛ fɛ aw n'o dun yen n b'aw deli foyi tɛ ne bolo bilen a y'a mɛn wa foyi tɛ n bolo foyi Ka bɔ don o n y'a fɔ a ye ko balo nɔgɔyara ɔ ni balo kɔni nɔgɔyara n'an tɛna an sigi de ka ɲɔgɔn sogo tigɛ k'a ɲimi a tɛ ne bolo dɛ ne yɛrɛ ka kan ka taa misiri la aw wele kun ye min ye o ye nin de ye e b'a kala ma ne ka sogo man di sisan ɛɛ ne tɛ se ka foyi fɔ e ta la mami fɔlɔ e ɲɔgɔn duwawu den kun tɛ yen nka bi ni mun bɛ na Pu tɛrɛn hali syɛ si e t'a gɛn ka don ne kan bilen fɔlɔ ni e kun bɔra i dontɔla ne bɛ hali syɛw minnu sɔrɔ ka ɲimi n t'a sɔrɔ han foyi ee e ta in bala man jan koyi sabula e taatɔ don cɛ ka bɔ i kan dɔrɔn i k'a di cɛ ma o dɔrɔn de don ɔ nka e e b'a y'i ɲɛna barajɔ dɔn wa ni e tɛ e kɔni t'a fɔ ko ne bɛ n sigi ka n yɛrɛ kɔrɔfɔ dɛ ne t'i bugɔ n t'i nani sabula ne sɛgɛnna i nɔfɛ sa n sɛgɛnna n tɔɔrɔla n y'a fɔ a ye cogo min a y'a kɛ ten a banna bɛɛ k'i yɛrɛ balo ni min bɛ se ka min kɛ o kɛ i se ye min ye o kɛ ne tɛ maa si bali ka baara la

Merci. A' ni sɔgɔma ba. Nba. Eh, Segna. Wa. Somɔgɔw. Baasi tɛ na. Kɔri baasi tɛ. Alihamudulila. Nba. Baasi tɛ na. I nana. N nana. Aa Segna i nana a diyara n ye kosɛbɛ. Eh, Segna. Hmm. I jilaja i k'i cɛsiri. I bɛ sira min kan. Segna n'i ma sira in bila ee Segna i bɛ kunkɔrɔtaba de lase somɔgɔw ma ɛ ne ka bilakoro in da bila so ka bɛ dugu jɛra nin petini a kuma bɔ kɛnɛ ma nka i ye jilaja hakili to musa la tulo b'a la musa filɛ duguba kɔnɔna kɛlen don k'a hakili bɛɛ ɲagami foyi la ko lankolon ni ko kuntan kɔ wa ka ne t'a fɛ i y'a mɛn musa Musa! Naamu ba! Na yan! Tulo b'a la, i tulo b'a la, walayi jilaja, e kɛlen don ka kunkɔrɔta min lase i masaw ma, walayi dan t'a la. Ba ko ne ya? Ɛɛ, hɔn. A minɛ, i tɛ nin minɛ wa?

Fari man di la fari man di la o ɲɔgɔnna fugariyakan fila bɛ yen hali n'i bɛ sa i bɛ nin kɛ hali n'e nin bɛ tigɛ bi sisan sa i bɛ nin kɛ nin bɛɛ ye baara ma gɛlɛya de ye batarama ko sun ka sa a lajɛ ko korokara

Ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔn aa na bi n b'a fɛ ale yɛrɛ de ka n furu a ka di ale de furu furu dabɔ yɛrɛ fana na dɛ a da tɛ bɔ sa n dalen b'a la mɔgɔ ɲɛnama kɔnɔ nka a kana kɛ kɛnɛmako in dɔrɔn ye dɛ e nana a yira ne na ne bɛ se k'e bilasira de nka ne tɛ se ka furu dilan dɛ i b'i jija i bɛ se n'a ye so i t'a yira an ka mɔgɔkɔrɔbaw la naamu ɛɛ dina ne yɛrɛ de sirannen b'ale ɲɛ ee ka d'a kan cɛ min bɛ tiɲɛ fɔ muso ye sisan muso ka jugu tigi de ma bon ne dun b'a fɛ seriye de la wa n b'a fɛ k'a furu de mɛ i bɛ kuma fɛ kosɛbɛ a ka n faamu a ka da n na a ka sɔn n ye o de ka di n ye n'i sɔnna ma an bɛna caman fɔ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na mɔgɔ bɛna faamuyalen don o don ka ni n yɛrɛ ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛ b'a la kuma ninnu bɛ ka marise dɔɔni dɔɔni

I ma se ka taa ɲɛ bɔ maa si fɛ fo faantan den tɛgɛ jɛ ye mun na walayi e ye ne fa dɛ nin dun ka di ne ye dɛ a ka di i yɔrɔ a ka di i e yɛrɛ i b'a fɛ a tɛ d'i ma A ka di ye dɛ i ti d'a ma dɛ ne den ko tɛ nin bɛ mun ɲɛ e ye k' a b'o ɲɛ ne ye ɛɛ ba ne t'a nɔfɛ kolonya la ne b'a nɔfɛ sɛbɛ de la i b'a nɔfɛ sɛbɛ de la wa e delila ka kolonyakɛla jumɛn ye ne ka so yan n b'i ɲininka dɛ e ni ala ni kira cɛ n'a fɔra e ye e baara ɲɛna ko kolonyakɛla bɛ don ni ne denmuso ye so kɔnɔ yan i bɛ da o la i bɛ taa han sɛbɛ sira de kan ne ko a tɛ d'i ma o tuma na mun don n ye n den wolo maa min ka di n ye n b'a d'a ma n ta ye n den ye n den tɛ d'i ma koyi he ne b'a fɔ n ko k'a furu yɔrɔ dɔn ee bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'i sigi n denmuso sen na han n'i m'i da k'i kan tigɛ ka kuma tugun e ti ne dɔn nka i fa ɲininka o bɛ ne dɔn o ja diɲɛ don o don e b'i ko k'i jɛ ka bɔ i bɛ taa sigi maalankolon de bolo ha ba ma se k'a yɛrɛ kura tugu o bɛ taa wali ta de tugu wa nka ne bɛ nin de ale yɛlɛma cɛman yan fɛ ale i fa ka so k'i t'a fɔ k'i bɛ sɛbɛn na o a tatɔ lajɛba ye e ma dɔ bɔ ne yɛrɛ fa ee ni n ma e da k'i kantigɛ walahi fo denjugu wolo bɛ maa se kunko ma koyi e ne hakili ne bɛ taa ɲɛbɔ maa fɛ fɛn tɛ maa min bolo fɛn tɛ ala Di ko ne fila bɛ ɲɛ ɲɔgɔn segu wa a tɛ e bolo a tɛ ne bolo a jigiya foyi tɛ yen musa so bɛ ne bɛ tɛmɛ misiri la ee misiri la ne yɛrɛ tun taa n terimuso fɛ yen e kana taa fɔlɔ dɔgɔnin i cɛ dun A bɔra a bɔra e n'a ma ɲɔgɔn misiri la bi ne n'a ma ɲɔgɔn ye o bɛ se ka to a bɔra misiri ye da fila ye o i bɛ t'a sɔrɔ ne bɔra yanfɛ ale bɔra yanfɛ ɔ tuma caman olu bɛ se olu bɛ don yan fɛ ɛɛ o dɔgɔnin n ko e yɛrɛ kɔni sanga ni waati i b'a fɔ k' e ka ma ka mandiya tulu de mun i yɛrɛ ka taa kɛmɛ muso kelen i tɛ kɔrɔ i tɛ fasa foyi foyi A ye wo ye a falen don i ko lɛ. Aa! E y'o fɔ fana Musa? A ee a bɛ kɛ cogo di sa? Ee Ala a bɛ kɛ cogo di? O ko ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a f'i ye o. Ɔn! Kanu kɔrɔ tɛ sa koyi. E kɔni e jogo tɛ bila tuma si. I y'a dɔn. Walayi. Mais ne ko denw sɔrɔla sa, an tɛ jɛ ten sa? ka jɛ ka jɛ mun e musa san jɔ joli e ye muso furu ne yɛrɛ bɛ furu la ne muso ma sa ne bɛ cɛ kun ni e b'i cɛ kun muso tɛ na kelen munu koyi hmm. n'a y'i diya i bɛ fakoye munu n'a y'i diya i bɛ sagasaga munu n'a y'i diya i bɛ tigɛdɛgɛna munu aa muso tɛ na kelen munu dɛ o sanga ni waati na kelen kan e yɛrɛ cɛ in t'i nafa dɔn Ee n ko tuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ e cɛ lajɛ ee kabako don a tɛ i nafa de dɔn min dɛ e munna sa musa e yɛrɛ m'a fɔ ko ne fari ɲalen bɛ n kan wa ee fari ɲa tɛ sa fari ɲa tɛ waati dɔ la ne bɛ ale yɛrɛ a bɛ bɔ ka taa a kun fɛ cogo dɔ la ka e to a kɔfɛ a mago t'i la walahi a mago t'i la n'i ye e kɛ ne bolo bi mm. bi bi na n'i ye e kɛ ne bolo mm. ayi hali ne k'i furu tɛ dɛ n'i y'a kɛ ko hali an seginna kɔrɔlen ma sisan mm. ne ɲini yɔrɔ bɛɛ bɛ k'e fɛ yen komi ne ne fɛnɛ mun kɛra kana taa dɛ n bɛna min f'i ye i b'a dɔn diɲɛlatigɛ an ka ɲɔgɔn faamu o de ka ɲi ɲɔgɔn faamuya n'i ye e kɛ ne bolo han walahi ne tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si. Ɔ komi ne tɛ e bolo. Ɔ e ne dɔn ne ka k'i bolo e komi i yɛrɛ ne t'i bolo dɛ ne b'a fɛ sisan nin ne ka kɛ e bolo n kɛ i ka bolo ka fasi walahi. E Musa i n'o kɛra na an kana nin ko gɛlɛya sa fɛn min ma tɛ ko fɛn min kalama ee. Musa e fana wari t'e bolo sisan o tuma ne bɛ to tirikitɔrɔkɔ la wari tɛ ne cɛ bolo wari t'e bolo. Wari tɛ jɔn bolo. Wari jumɛn b'e bolo. ye e kana kana maa yecogo ye k'a fɔ ko fɛn kogonin kurunin bɛɛ tɛ bɔgɔko dɛsɛ ye dɛ ne bɛ tirikitɔrɔkɔ minnu kɛ ne y'a fɔ i ye ko ne tɛ ka n ka warininw fara ɲɔgɔn kan hɛɛ bi bi in na n'i ko an ka n'a kɔnte ne ka jate ka ca dɛ e ko tɛ yan ee kɔlɔkɔlɔ ɔ ne ko waati jumɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ waati min na sisan i b'a dɔn sɔgɔmada fɛ a bɛ taa a ka feerekɛyɔrɔ la butigida la neuf heures dix heures waati i bɛ n sɔrɔ yen awɔ mais Musa i taatɔ ni dɔ ka taa dɛ o tɛ wajibi ye wa e yɛrɛ bɛ ne dɔn kabi kɔrɔlen sa

ɛ ne denmuso de ye bɔ kɛ sa kɛ a bɛ wari ɲini yɔrɔ o yɔrɔ su in a bɛ wari ɲini ka na di ne ma a b'a di yan fɛnɛ bɛ taa don ta la o don ɛ ɛɛ dina naamu jaa i terimuso ye nin mɔgɔ sugu de ye tan cogo di bi an tagara u fɛ yen lajaba tɛ lajaba ye a fa ma min da ne kan ko ne ye fantanden k'ale den tɛ di ne ma e yɛrɛ yecogo man ɲi e b'a fɔ maa ma ko i ye fantanden e kana n'o fɔ ne ko e b'i yɛrɛ kɛ dunan de ye wa N tɛ cɛkɔrɔba in dɔn halisa hali n'i y'a ye Mami n'a kɔrɔkɛ bɛ nin sira in kan cɛkɔrɔba in n'i m'i jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ denmuso in gɛn ka bila kolonlankolon sira dɔrɔn de kan cɛkɔrɔba in tɛ poro ɲɛ tɛ porooro ɲɛ wa cɛmannin o yɛrɛ min ye cɛmannin ye o bɛ minɛ suyɛni na kari kɔnɔ a b'a kalama wa a bɛ fɛnw suyɛn ka taa d'a ma a b'a dun wa ni o fɛnw banna a bɛ tila k'a gɛn ka bɔ kɛnɛma ka bila suyɛni na hmm? walayi ne t'a dɔn ko nin mɔgɔ sugu don n'i yɛrɛ kɔni y'a da ne ma e ka kɛ muɲunbaga ye i k'i dusu majɔ i kana Mami minɛ cɛkɔrɔba in ka kɛwale ma an yɛrɛ fa don nka sira ɲuman foyi de t'a bolo den ninnu ka edikasɔn na sinɔn ŋaniya min tun bɛ ne kɔnɔ ka nin ka woro bɔ dɔrɔn après deux mois dɔrɔn ka mariage kɛ mais a ye n jolo kari walayi nin bɛɛ b'a la n'i bɛ muso ka furu la i bɛ sigi n'a bɛɛ de Dɔn i bɛ se ka kuma ta ɲɔgɔn da la nka dɔ bɛ yen o b'a nɔgɔya i bolo n'ale bɛ se ka nin fɔ e ma bi nka ale tɛ denmuso in donbaga ye furu la tiɲɛ na a den de don dɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a tɛ se k'a don furu la dɛ a de y'a wolo fo ka su ko ka dugu jɛ a b'a bolo yen n'a yɛrɛ tɛna a furu ka fara a ba kan kɔni aa ne kɔni ye seko de kɛ dɛ o ye tiɲɛ ye nka e yɛrɛ dalen b'a la anw fɛ yan nɔ fa bolo tɛ don den ka woro kɔrɔ i bɛ kuma mami fɛ i bɛ s'a somɔgɔ tɔw ma sinɔn n'a danna cɛkɔrɔba in ma mami tɛ kɛ fɛn ye e de b'an bilasira o ko la sa kɛ sinɔn ne t'a dɔn n bɛna taa sira min kan nin ko in na tuguni n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ ne yɛrɛ bɛ tila ka wuli ne bɛ kuma mami fɛ sinɔn ne ye camanba de fɔ mami ye Ala k'a ɲaga d'a ma ee wala o dina ee n'i b'a fɛ k'i ka butigi in yɔrɔ fɔ mɔgɔ i b'a fɔ cogo di de parce que dɔ ye ne ɲininka o don ACI deux mille la k'ale ye a tɔgɔ mɛn ko i bɛ mariki dagɛlɛnw ni fɛnw ne ko wa n bɛ yɔrɔ in dɔn ko mɛ n tɛ se k'a expliquer yɔrɔnin kelen kuwa bɔn n'i b'a fɛ ka na ne ka bitigi la i b'a fɔ ko kalabankura kalabankɛ ka pki station Yara Oil jitumu bɛ ma la an nana gudurɔn min fɛ bi i bɛ don jitumu kare in kɔnɔ dɔrɔn i bɛna mɔgɔ t'a jira i la yɛrɛ bitigi n'a bɔt de don ayi de bɛ da la i b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min don tɔgɔmani aa ɛɛ bi misiri la ɛ ja ni jɔ ni masakɔrɔ juru b'i la koyi tɔgɔ di mun kɛra lahi ɛ an tilalen kɔ lagansara seli la alimami de ko ko misiri kɛsu tununna ɛ galo jɔn fana o ta tuguni n b'o dɔn ɛ an kɔni an bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ɛɛ alimami hmm. ani alimami falago hmm. kɛsuko in b'olu de nɔ la o kɔ n'o tɛ jɔn bɛ taa kɛsu ta ne yɛrɛ dabali banna nin ko la dɛ misiri kɛsu de bɛ kolonkolo la olu fila ni ɲɔgɔn cɛ olu de b'a don yɔrɔ cɛya k'a bɔ yɔrɔ cɛya u ni ɲɔgɔn cɛ alimami falago dɔ ye jɔn ye ee e tɛ alimami falago dɔn ni ee taa misiri la wa e ko e bɛ dugu in kɔnɔ alimami falago tɛ musa ye wa Musa wa? Musa jan kɛ. Oh. Aa ale de alimamifalanko ye. Hmm. Ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ. Ah. Ni misiri kɛsuko in. Walahi n'u ma misiri kɛsu in nabɔ. N m'a fɔ maa bɛ seli misiri in kɔnɔ dɛ. Aa nka nin waati in tɛ. Hmm. Ɛ eh, misiri kɛsu ka kɛ k'o tunun yɔrɔnin kelen maa si ma bɔ a tabaga tɛna dɔn. Ee eh, a tɛ dɔn koyi. Nin tabaga tɛna dɔn. Walayi o de la. sabali ka ɲi kuwa sabali ka ɲi eh, a bɛ kɛ cogo di ne yɛrɛ ne y'a fɔ kuma jan depuis kuma jan ne b'a f'i ye n ko ne t'a fɛ ka seli misiri in na eh, an ka nin baro in bila sa oh, an ka baro wɛrɛ ta ah. misiri misiri misiri ne bɛ seli so kɔnɔ n tɛ foyi dɔn misiri ko la an ka misiri ko in bila ayiwa baasi tɛ e o ɛ n tɛmɛtɔ tuguni n ɲɛ b'a la kamalennin a n'a muso bɛ kɛlɛ la siriki ee ko mun bɛ n b'a dɔw ye Eh, bi den. Eh, wa nin, i bɛ t'a sɔrɔ nin tɛ foyi ye siyɔrɔko kɛlɛ kɔ. Ɔɔ, sisan denw fana ni bɛ ni min tɛ dulɔ min na, o bɛ cigarette min na, ni min tɛ cigarette min na, o bɛ drogue ta la. Eh, nka o n'a ta bɛɛ, furu la kuma caaman misɛnnin ba, ne ma d'a la n'a ju tɛ muso ye o. Eh, ne fa, n bɛna fɛn dɔ fana fɔ i ɲɛna, e ni ne bɛ kuma bɛɛ fɔ so in kɔnɔ yan. Kosɛbɛ. a gɛlɛya fara nɔgɔya kan e bɛ ne weele ka na sigi a kuma na k'a fɔ ni degun bɛ ne fana kan ne t'e weele k'a f'i ɲɛna ni sigi ka kuma tɛ furukɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ na dɛ ni cɛ ni muso n'a ye ɲɔgɔn faamu a bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali denw ladoncogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ e m'a ye bi wa An bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn ka furu kɛ. Unhun cɔ n ka kuma bɛ nin yɔrɔnin in yɛrɛ de nɔfɛ. Ɛɛ n'i y'a ye bi ne k'i ma ko siyɔrɔko don, dɔ wɛrɛ tɛ koyi. Wa n'i y'a ye ne fana ko aw musow don, dɔ wɛrɛ tɛ. Ee bi musomannin, an k'a fɔ bi den sa kɛ. Bi muso mara m'u labɔ o, mara m'u labɔ. Ɛ e muso e ye muso ye e tɛ se tobili la e tɛ se hali i ba ladonko ɲuman na e tɛ se du entretien la o y'i faso ye est ce que ni e bɔra ka taa wali du kɔnɔ e na se ka taa ko dilan yen ah ni aw bi cɛw n'a ko kɔ tɛ muso wɛrɛ fɛ fo minnu bɛ pantalɔni don u yɛrɛ la dɛ ka zipunin jɔ u yɛrɛ la ka kolanin don ɲɛgɛbɛ ɲɛgɛbɛ ɲɛgɛbɛ hɛɛ Hali n'a kɛra n yɛrɛ n tɛna taa mɔnikisɛ mas to bɛ ka sigi fa ni ba kɔrɔ o n'a ta bɛɛ kɔmi denmuso tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ kɔni an b'a dɔn nin e ta bannen y'a ko la baro sera a tiɲɛnanima yɔrɔ ma dɛ ayiwa n y'a sɔrɔ yɔrɔ min y'a bila baro sera a tiɲɛnanima yɔrɔ ma kuma bɛɛ e bɛ ne ka denmuso wolobaliya kuma i b'a fɔ ka don la o ma mɔgɔ de muso de bɛ den dilan Yafa ne ma ne ma a lawuli kɛlɛ kama koyi ɲɛnamaya ye sigi ka fɔ de ye e ye o ye ka ko o ko a daminɛ ka di a laban man di han o fana o man ɲi mɔgɔya la sa o man ɲi mɔgɔya la ko dɔw bɛ yen n'a fɔra i ɲɛna i hakili k'a faamu sa k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni kɛlɛ ye han aa sabali sa n'i ma dencɛ wolo a bɛ fɔ k'i ma dencɛ wolo e n'i ye musoman fana k'i m'o sɔrɔ o fana bɛ fɔ ka bila i kunna ne bɛ ga la bi e bolo k'a tɛ ka ne tɔɔrɔ wa N'o y'a sɔrɔ musoman tun bɛ ne bolo o tun tɛ ne bolo bɔ dɔɔnin ɛ ɛ o dɔrɔn tɛ koyi ɛ fugaridenwolo fana bɛ maa lase ko caman ma dɛ n t'i dɔgɔya dɛ n'a mana kɛ fugariden min ye a tɛ fɔ e ni ne fila si kɔ so in kɔnɔ yan nɔ a tɛ kɛ fosi e ni ne fila kɔ so in kɔnɔ parce que ne ye kangari min da e ye o kelen de don n tɛna segin o kuma kan tuguni